bainteach le cultúr nó stair, agus sa chás seo baineann sé le tuairteáil eitleáin in áit darb ainm Palomares sa Spáinn sa bhliain 1966. Sa tuairteáil seo. scaoileadh de thaisme ceithre bhuama hidrigine agus cé nach bhfoilseoidh, cé nach nochtóidh an aerfhórsa na comhaid faoin tuairteáil seo, is mó is dóichí gur scaoileadh. truailliú radaighníomhach ag an am freisin, ach má scaoileadh, níor dúradh sin ag an am leis na saighdiúirí a cuireadh isteach chun an áit a ghlanadh suas i ndiaidh an tuairteála, agus tá. na céadta saighdiúirí, bhuel, eitleoirí is dócha, níl a fhios agam an saighdiúirí, ar saighdiúirí nó eitleoirí iad, sea, eitleoirí nó saighdiúirí de chuid an aerfhórsa, ag maíomh ó shin go, gurb é an obair seo ar an láthair tuairteála ba chúis agus is cúis leis na tinnis agus na hailsí aisteacha a bhí agus atá acu ó shin i leith. Caithfidh na saighdiúirí seo a gcuid cóireáil sláinte a íoc as a bpócaí féin mar ní admhóidh an aerfhórsa tada faoin eachtra. Scéal truamhéalach. An Veiniséala. Ní fada ó shin go raibh an Veiniséala ar bharr na dtáblaí do airgead agus maoin agus sástacht, ach le tamall anuas, go háirithe agus deireadh tagtha le borradh, an ola, tá an Veiniséala i dtrioblóid agus tugtar le fios go bhfuil pobal na tíre sin ag creachadh siopaí agus ag déanamh slad ar stórais bia mar gheall ar an mbia atá orthu. mar gheall ar chomh domhain is atá a n-ocras agus chomh géar is atá a n-ocras. Bhí mé ag caint faoi na Cleveland Cavaliers agus faoi, anois agus arís, ó iad a bheith sna ceannlínte, agus d'éirigh leo, agus le LeBron James, bail ó Dhia air. Ní dearmad cló é seo, Téann an craobh go dtí na Cleveland Cavaliers. Comhghairdeas leo. B'in toradh na sraithe cispheile deiridh de chuid an NBA agus sin an séasúr cispheile thart. breith-rialú, nó frithghiniúint más fearr leat. Níl a fhios agam cé mar a oibríonn sé ach is féidir app a fháil do do fhón chliste a chabhróidh leat frithghiniúint a oidis gan dochtúir a fháil. Níl a fhios agam cé mar a oibríonn sé ach tá sé ann agus sin an fáth go bhfeicimid ceannlíne anseo, breith-rialú ag déanamh ceann droichid nó ag fáil teannta coise tríd an aip seo. Ach ba mhian liom na nathanna eile a úsáid a fuair mé freisin, bonn a dhéanamh, sin rud a dhéanfadh duine b'fhéidir agus é ar tí troda nó na cosa a chur fút, ní bhogfaidh tú. Níl iarrthóir leas-uachtaránachta roghnaithe ag Hillary Clinton go fóill ach táthar ag caint faoi chomh géibheannach, chomh barrthábhachtach agus a bheas sé go mbeidh an, céard é an téarma atá uaim anois, imoibriú. Caithfidh mé é seo a lorg sa bhfoclóir, gabh mo leithscéal anois. Is maith liom imoibriú agus fágfaidh mé é muna bhfuil focal eile in aice láimhe agam anseo. Sea, imoibriú. Caithfidh imoibriú ceimiceach, tá muid ag caint go meafarach, ar ndóigh, a bheith ann idir Hillary Clinton agus an iarrthóir sin. Níl aon rud eile le rá agam ach amháin go bhfuil na, go bhfuil an scuaine fada ina measc Cory Booker, an Seanadóir Daonlathach arbh é Méara Newark é. Scéal leighis, scéal truamhéalach. Ní chaithfidh Meiriceánach dul thar lear chun taithí a fháil ar zón catha níos mó. Ní gá dó ach dul go dtí club oíche cosúil leis an gceann in Orlando Florida inar maraíodh ceathracha naoi. agus táthar ag úsáid freagairt na seirbhísí éigeandála cheana féin mar cheacht ar chonas déileáil le mórshléachtanna mar seo. Nach trua sin? Is cuimhin liom go mbíodh dochtúirí ag iarraidh. taithí a fháil sa Royal Victoria i mBéal Feirste, sílim, mar gheall ar an méid gortuithe gunnaí a bhíodh ag teacht isteach ansin i rith na dTrioblóidí, gortuithe nach bhfeicfí in áiteanna eile. Ní gá do Mheiriceánaigh dul go Béal Feirste, tá sé sa mbaile an t-am ar fad. Brexit Táthar ag caint faoi iarmhairtí

ón Aontas Eorpach, a bheas meáite ar chosc a chur ar thíortha eile an tAontas a fhágáil. Tá. Dúshlán roimh an dá thaobh, más féidir linn caint faoin dá thaobh anois. Tá dúshlán roimh an mBreatain a thaispeáint go raibh an ceart acu go heacnamúil an tAontas Eorpach a fhágáil, Agus tá dúshlán roimh an Aontas Eorpach a thaispeáint nach raibh an ceart ag an mBreatain agus gurb iadsan a bheidh thíos leis de bharr a bhfágála, agus a cá bhfios céard a thiocfas as. Má tharlaíonn an Brexit, ar ndóigh, níl sé cruthaithe go dtarlóidh sé. Tá na mílte in sa tSeapáin ag agóidíocht in Okinawa mar gheall ar na bunáiteanna Meiriceánacha sa tír sin agus an tsraith seasta banéignithe atá ag tarlú. agus ar nó éignithe, gnáth-éignithe, atá ag tarlú ag lámh na saighdiúirí Meiriceánacha agus mar sin tá lucht na hagóide ag éileamh go go mbainfí na bunáiteanna seo as an tír, is é sin go n-aistreofaí iad as an tSeapáin. Tá reachtas stát Nua-Eabhrac. críochnaithe don seisiún seo. Cé mar a d'éirigh leis an Gobharnóir Andrew Cuomo a ghealltanais a choinneáil? Níl fhios agam, mar níl an scéal léite. Dlí an árachais eiseamlair maith maith is ea Oscar Health, go háirithe streachailt maireachtála Oscar Health ar réaltacht práisciúil

Lom na fírinne ná go bhfuil sé deacair gnó inmharthana a choinneáil i ngnó i margadh árachais aonaraigh agus sin í an fhírinne, is dócha. Sclábhaíocht, Ná bímis ag caint faoi Hamilton, tá úrscéal, céad úrscéal, Natasha Deon tagtha amach le déanaí agus pléann sé le brúidiúlacht na sclábhaíochta ach déanann sí seo i stíl chomh físiúil sin go n-imríonn sé. go mbuaileann sé bob ar an tsamhlaíocht. Sea. Tá Leslie Odom Junior ag fágáil Hamilton. Sin ceoldráma mór le rá as Nua-Eabhrac. Beidh sé ag fágáil an chliar le roinnt aisteoirí eile. Scéalta eile ón taobh istigh, ní mórán atá againn, atá fágtha againn anseo, cúpla nóiméad, sin an méid. Tá rialtas na, rialtas Iosrael ag cur breis airgid ar fáil do, fiche milliún dollar, breise ar fáil do lonnaíochtaí Giúdacha sna críocha gafa ar an mBruach Thiar, rud atá ag cur fraoch ar an bhfreasúra agus, ar ndóigh, ar lucht na Palaistíne. Labhair mé faoi seo cheana. Bhí faitíos ar dhaoine san iarthar go raibh an leaid seo marbh, Lam Wing Kee, sin é a ainm, as Hong Cong, a gabhadh go mistéireach agus go rúnda roinnt míonnaí ó shin. agus nach bhfuarthas uaidh idir an dá linn ach téacs amháin ag rá gurbh é rialtas na Síne a ghabh é agus go raibh sé faoi choinneáil ar mhórthír na Síne. Idir an dá linn, tá sé scaoilte saor, agus tá sé ag cur síos ar na míonna a chaith sé faoi choinneáil ag na Sínigh. Ach tá iarchomrádaithe agus bean a deir gurb í a chailín chara í ag bréagadh bréagnú an méid a dúirt sé, ag rá nach fíor é. Bobanna dubha na Síne, déarfainn. Tá níos mó daoine ar a dteitheadh faoi láthair ná mar a bhí riamh i stair taifeadta an domhain, de réir na Náisiún Aontaithe. i dtuairisc. Is cosúil go bhfuil 65 milliún daoine díláithrithe ar an domhan faoi láthair. Bernie Sanders, Tá na seansanna ag breathnú níos caoile agus níos caoile de réir a chéile. Agus tá na dígeantóirí de chuid Sanders ag teacht le chéile ag cruinniú, ag slógadh le clár oibre a leagan amach don domhan iar-thoghcháin, ar ndóigh, sin i ndiaidh an toghcháin. ii, Cruinniú an Phobail nó buaicchruinniú, sílim go bhfuil focal níos fearr air, tá sé cloiste agam roinnt uaireanta ar an nuaíocht, caithfidh mé é a lorg arís anseo le go bhfeice mé anois, cruinniú mullaigh, sin é. Cruinniú Mullaigh agus is maith liom é. Cruinniú Mullaigh, eh. Cruinniú Mullaigh an Phobail is ea é agus táthar ag plé conas teacht teachtaireacht Bhernie Sanders a choinneáil beo má ghlactar leis gurb í Hillary Clinton a iarrthóir an Pháirtí Dhaonlathaigh. Sin an méid. Tá na póilíní ag rá go bhfoilseoidh siad

Tá, nó sin ceann ba cheart a bheith ann, agus má tá sé sa bhfoclóir, agus tá mé ag ceapadh go mbeidh, achainí, iarratas. Tá achainí le cur ag tuismitheoirí a. agus Nua-Eabhracaigh in aghaidh foréigean gunnaí le cur os comhair na comhdhála sa bhfómhar ag éileamh reachtaíochta níos déine, i leith gunnaí agus an ceart ar fad acu. Tá siad tar éis leabhar bliana a chur le chéile líonta le híospartaigh chun aird a tharraingt ar an gceist, ar an gcúis. Agus sin iad na scéalta. Tá roinnt eile ach sin an méid a bheas mé ag eachtrú inniu. Tá súil agam gur bhain sibh tairbhe as na scéalta sin agus go mbeidh muid ag caint le chéile arís sar i bhfad. Idir an dá linn go gcumhdaí Dia dhaoibh agus go go ndéana Dia a mhaith dhaoibh. Slán anois. Ádh mór.